seko ni dɔnko tiɲɛw baro tako tan ni naaninan ye min bɛna boli fulaw ka danbe dɔ kan ni u b'a wele ko yaral et du degal yaral et du degal ye kɛnɛ ye ni a bɛ sigi mɔpti mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jafarabɛ yen ka kɛɲɛ ni eh, fulaw ka misiw taatɔ ani u segintɔ ka bɔ binɲimiyɔrɔ la ni o bɛ tali kɛ samiya daminɛ ani tilema donda waatiw la ka se ka taa ni misiw ye binkɛnɛ yɔrɔ ani ka segin ka bɔ ni u ye tilema kɛ yɔrɔ la o waleya in o bɛ bɛn ɲɛnajɛ belebele ma bakan fɛ min ni u b'a wele ko yaral degal nin ye kɛnɛ ye kɛnɛ min ni a b'a to fulaw ka danbew donfini nɔnɔ kɛnɛ misiw labɛnko ɲuman fulamusow yɛrɛ labɛn ko ɲuman o bɛɛ bɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kan o bɛɛ ye seko ni dɔnko ye min bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ yaral et du degal kɛnɛ kan ka bɛn ni fulaw ka misiw ka batigɛ taatɔ ani u segintɔ ni a bɛ kɛ jafarabɛ ani jalubɛ nin wale in ye lajɛ belebele min daminɛ kuma mɛnna kosɛbɛ bawo tariku la n'i y'a ta ka lajɛ nin wale in bɛ bɛn ni fulaw yɛrɛ cogoli ye bakan fɛ nin mara ninnu kɔnɔna na ni o bɛ tali kɛ 14e siècle waatiw la ni o bɛ san kɛmɛ caman bɔ bi fulaw bɛ nin waleya in kɛ ni u ka misiw bɛ taa ani ni u bɛ segin wale caman bɛ don nin wale in kɔnɔna na ni o dɔw bɛ tali kɛ ɲɔgɔndanw la misiw masiriko ɲuman fulamusow masiriko ɲuman fulafiniw doncogo fo ka taa se fula dɔnkili dumanw ma ani fuladen danbe ani a tabiya ani a ka seko ni dɔnko ye mun ye o bɛɛ lajɛlen yira kɛnɛ dɔ ye yaral et du degal ye min ni a bɛ kɛ mɔpti mara la fulaw dɔrɔn tɛ bozow dɔgɔnɔw fo ka taa se bamananw ma olu minw ni fulaw ye sigi kɛ nin mara in kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka nin ɲɛnajɛ ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ka se k'u ka sigi diya cogo min na ka kɛɲɛ ni nin waleya in yaral et du degal a seko ni a dɔnko a jɔyɔrɔ ani a nafa ye mali tariku kɔnɔna na mali yɛrɛ seko ni dɔnko kɔnɔna na mali jamana cakɛda min bɛ yen ni u b'a wele ko la direction nationale du patrimoine culturel ni ale ka caw bɛnnen don ka se ka seko ni dɔnko cɛn minnu bɛ yen ka se ka u lakodɔn ka u lasabati ka u layakubaya ale ye nin cɛn in don ba la depuis 2005 waati ba fila ni duuru waatiw fo ka taa se 2008 waati ma ni nin cɛn in yɛrɛ a donna eh, ba la ka kɛɲɛ ni a sɛbɛnni ye gafe la gafe min ni o bɛ tali kɛ diɲɛ seleke naani gafeba dɔ la ni ale bɛ diɲɛ seleke naani cɛnw minnu bɛ se ka mako lase bunadamadenya yɛrɛ ma ka u don ba la ni o ye unesco ye o de la 2008 yaral et du degal ale sɛbɛnna eh, gafe la n'u b'a wele ko le patrimoine immatériel de l'unesco ka bɛn ni o san ye yaasa a ka se ka to ba la k'a masɔrɔ batigɛ don tagali ni seginni misiw masiri ani filamusow masiri fɔɔ ka taa se nɔnɔ ma wa nɔnɔkɛnɛ min dɔrɔn tɛ kɛnɛ don min bɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka se ka sigi duman kofɔ nka nin waati laban ninnu na i b'a ye k'a fɔ nin sigi in gɛlɛyara kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni jamana lahalaya yɛrɛ ye i n'a fɔ lakanako gɛlɛya min bɛ nin mara in kɔnɔna na bi ni o ma dogo o kɛlen don ka nin seko ni dɔnko ciyɛn in fɛgɛya kosɛbɛ min ni a b'a to eh, dugudenw nin yɔrɔ maaw tɛ se ka u ka nin seko ni dɔnko ciyɛn in lawaleya hakilisigi kɔnɔna na o de kosɔn laɲini bɛ ka taa maliyɛnden bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen ka i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fana yaasa lakanako gɛlɛya min bɛ jamana kan dɔ bɛ se ka bɔ a la hakaja a ka ban pewu bawo o fana ye sababu ɲuman ye min bɛ a to an ka seko ni dɔnko ciyɛnw fana bɛ se ka to basigilen ye an danbe bɛ se ka to taalen ɲɛfɛ cogo min na ka buneri ni noridi dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ka nɔnɔkɛnɛ ni fɛnɛ fana danfara dɔn olu bɛɛ lajɛlen ye kalankɛnɛw ye n'i sera yaral degali kɛnɛ kan i bɛ minnu sɔrɔ yen fɔɔ ka taa se filafini doncogo kɛrɛnkɛrɛnnenw filamasiri kɛrɛnkɛrɛnnenw ni olu ye seko ni dɔnko ye nin kɛnɛ in bɛ min bɛɛ lajɛlen yakubaya an ka jamana kɔnɔ kabi waati jan misi bɛ yaral e degal la wa nɔnɔ kɛnɛ bɛ sɔrɔ yen nɔ fula danbe bɛ yakubaya nin kɛnɛ in kan e bɛ se ka mun de fɔ ka fara yaral eji degali kan yala misi yɛrɛ b'i bolo wa i delila ka nɔnɔ kɛnɛ min wa yala i delila ka se nin kɛnɛ in kan wa yala e tun delila ka nin kɛnɛ in lakomɛn wa e kun delila ka dɔ faamuya a kan ka tɛmɛ wa i ye min ni min dɔn a la yala i ye min faamu yɛrɛ hali fɔta ninnu kan i bɛ se ka dafanan di a la yaasa bɛɛ lajɛlen fana ka se ka i ka tata sɔrɔ a la o de fana bɛ baro in ja